ee igbo ndị ọma ekele m unu aha m bụ ụsam
ọ bụrụ ya bụrụ ka esi eme ya bịa chiata azụ igbo ndị ọma ekele m unu aha m bụ ụsam aha m bụ maazị sọng ana anya abụọ wo aha bụ m onye abịa steeti nke nọ na be aha wụ m onye bende steeti aha wụ m onye onye ideato bende ideato nọt mba awụ m onye ahụ onye abịa steeti nke nọ na bende lokal gọ
aa ị wụ onye bende lokal gọọmenti nke nọ n'ime abịa steeti mhm. aha mụ onwe m bụkwanụ onye bende lokal gọọmenti nke nọ n'ime abịa steeti n'ime bende lokal gọọmenti ugwueke

ka unu na-ele ama egwuregwu ama egwuregwu very very ọ dị ọ dị ọ dị oke mkpa na ilere ama egwuregwu na-ele ya ka nwanne anyị nwoke Sky Plus nwe- nwere ihe ọ ga-eji na-edosakwanụ nri n'elu tebụl ya ihe mana ọ dịghịzi nwa na-enweghị nne na nna ehi na-enweghị ehi nwere ehi ehi na-enweghị ehi na-enweghị ijiji ọdụdụ na mba ndị Igbo tụrụ ilu sị ndị Igbo tụrụ ilu sị ihe ijiji na-enweghị ehi ehi na-enweghị ijiji ọdụdụ na eh, eh, ijiji na-enweghị ọdụdụ ehi na-achụrụ ya ijiji ihe eh, ijiji na-enweghị ọdụdụ ijiji na-enweghị ọdụdụ mba chi na-enweghị ọdụdụ ijiji na-achụrụ ya ehi
ehi na-enweghị ijiji Chi ya na- Ọdụdụ- chi ya na-achụrụ ya ọdụdụ. ọdụdụ na-achụrụ ya ehi na-enweghị ijiji chi ya na-achụrụ Chi ya na-achụrụ ya ọdụdụ.
Ehe, biko otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ ihe a wụ sam and son comedians biko emetụkwala ihe ọpịpịa ahụ aka ihe ihe ihe onyonyo kama ị ga-emetụ ya aka ka ọ wụrụ na agbalịta nke olu ya agbalịta olu ya agbalịta olu ya agbalịta olu ya emetụla ihe ọpịpị apịnyụtụkwala nọrọ ebe ị nọ ama egwuregwu makana ndị Igbo sịrị nwata ụkwụ aka ụkwụ kwọcha nwata nwata kwọcha ọgaranya o soro aka rie nri rie rie nri otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ biko biko maka maka nwanne anyị nwoke Sky Plus akwa- a- akwọchala ọgaranya. So- Ọ- sorozie- ọ- so- ọ soro- ga-esozi aka rie nri. rie iji rie rie rie ijiji na-achụrụ ya iji
ama egwuregwu tọgbuo onwe gị ama egwuregwu biko agbafuola ihe ijiji na-enweghị sky plus ihe ehi na-achụrụ ya sky plus na-enweghị ihe ijiji ọdụdụ hapụ ya ka ya pụwa ihe ihe ihe ihe agba n'aka ejighị
ihe agba n'enyo ihe agba n'aka eji ejighị aka e, e, enyo
ya biko ihe agba n'aka ejighị enyo ele ya biko e, ndị Igbo ihe achọla ịba m n'anya ama egwuregwu tọgbuo onwe gị biko hmm. ngwa gụwazie gawa ka anyị gụrụ gawa ama egwuregwu ama egwuregwu ama egwu biko ka ebe ihe a na-eshi oyi ka ebe a na- ka ebe a na-eshi ama egwuregwu a IT ITV n'ebe na n'ebe ole na na DSTV